Chiarraí i naomhóigí na gCiarraíoch a dheineas é. Dúil agam i mbáid, bádóirí agus bádóireacht i naomhóigí. Suim agam i ndaoine agus ceangal acu leis an bhfarraige. Táim ag druidim anois le cósta Chiarraí agus ag súil go mór leis na failltreacha is na tránna atá ar an gcósta álainn seo a fheiscint ach thar aon rud eile bualadh leis na daoine atá anseo. Tá sé iargúlta, d'fhéadfá a rá, mar ní fhéadfá bheith níos faide ó Bhleá Cliath, is dócha, ná an áit seo. Agus mar a dúirt mo sheanmháthair fadó, an té ná fuil láidir, ní foláir dó bheith glic. So, chun maireachtaint ar an gcósta seo, caitheann daoine bheith cliste ó thaobh slí bheatha a dhéanamh. Táim le bualadh le Flor Harrington, nó Flor Denar mar b'fhearr aithne air. Tá clú ar chlann Flor as bheith ag saothrú ar an bhfarraige agus cos acu i ngach contae. Tá siad ag gabháil do feirmeoireacht diúilicíní le blianta anuas. I gcuimhne na ndaoine, baineann diúilicíní le gorta agus ganntanas. agus ba bhreá liomsa a thuiscint conas ar chuir Flor dúil i ndiúilicíní an chéad lá. Nuair a thosaigh mise an chéad lá riamh ag obair ar na diúilicíní bhí mé ag obair i dteannta fear a tháinig as Trá Lí, Pat O'Connor, agus bhí sé ag obair leis na diúilicíní i gCill Mocheallóg le Robert White, Luke Griffin ag an am, ach is ansin a thosaigh mise ag obair leis na diúilicíní, agus is cuimhin liom, b'fhéidir gur éad a chuir mé ag obair ar na diúilicíní mar chonaic mé go raibh na leaids seo i mBleá Cliath agus go leor áit eile in ann é a dhéanamh, dul ag obair ar na diúilicíní agus dúirt mise, rugadh anseo mé, bhí mo sheanathair agus mo sheanmháthair curtha i gCill Mocheallóg agus dúirt mise cén fáth nach féidir leis na leaids anseo dul ag obair ar na diúilicíní. So thosnaíomar ag obair ar na diúilicíní agus ag foghlaim go mall, ceapaimse, ach anois tá rudaí feabhsaithe go mór. Cén bhaint atá aige seo le diúilicíní?
An bhaint atá aige le ná. Tá an stoca seo, tá sé an-oiriúnach chun na diúilicíní a fhás air. Sea. Agus cuireann tú meáchan beag isteach sa phóca ansin. Chun é a choimeád síos san uisce. Chun é a choimeád síos san uisce. Sea. Agus bíonn sé ar crochadh san uisce.
Agus tagann an síol as an uisce. agus crochann siad air sin. Greamaíonn an síol ar na stocaí sin go nádúrtha. Sea. Agus bíonn sé ar crochadh ar na línte atá ansan. Níl ins na beairillí ach slí éigin chun coimeád suas. Sea. Agus idir gach bairille ansin tá téad mór agus crochann tú an stoca sin ar an téad. Sea. Agus bíonn sé ar crochadh mar sin san uisce. B'fhéidir go rachaimid go dtí Cill Mocheallóg. Sea. Just beagáinín thar an teorainn ansin. Sea. Agus tá na feirmeacha go léir leagtha amach. Tá sé fuirist iad a fheiscint. So seo é Cuan Chill Mocheallóg an ea? Sin so? Seo Cuan Chill Mocheallóg an áit seo ar fad. B'fhéidir go dtugann cuid des na daoine Calras ar an chuid beag seo de. Just an taobh seo? Calras an seo ansin.
Sin Cill Mocheallóg. Lárach an

agus fiche troigh trasna an bhád agus tá an-chuid trealaimh air le haghaidh an obair a dhéanamh níos fusa dos na leaids mar tá na leaids a thosnaigh ar na diúilicíní fiche cúig bliain ó shin, tá siad ag dul in aois agus ní féidir linn an méad chéanna a dhéanamh leis an lámh ach tá fearais air a tháinig ó New Zealand agus tá innill air a tháinig ó Ollainn. sórt cumhacht uisce, venturi system, ach is féidir leat na diúilicíní a thógaint ar bhord gan iad a chailliúint agus gan iad a bhriseadh le uisce. Tá sórt cumhacht uisce, venturi system le uisce a thugtar air. Agus ní deintear aon damáiste dó. Ní deintear aon damáiste dó agus is féidir fiche tonna, tríocha tonna a dhéanamh sa ló gan aon stró. Trí nó ceathrar. Seo táirge deas. bosca deas diúilicíní agus fástar anseo iad i gCill Mocheallóg. Tá siad an-deas le n-ithe agus Kenmare Bay Mussel a thugtar orthu ach fástar anseo iad. Go hiontach, go raibh míle maith agat. Ón bplé a bhí agam le Flor, tuigim an cur chuige a bhaineann le feirmeoireacht na ndúilicíní agus nuair a bheidh an bosca dí rite agam ní foláir nó go mbeidh tuiscint iomlán agam orthu. Táim le bualadh le Raymond Ross anseo ar an gcé i Neidín. Tá an-chuid scéalta sa bhéaloideas fén ngaol atá ag an gcine daonna leis na rónta, agus má tá éinne ar an saol le gaol gairid dóibh, sé Raymond an fear. Freastalaíonn Raymond ar an dúil atá ag cuairteoirí sa dúlra mar go dtógann sé iad ar chamcuairt ina bhád an Seafari chun féachaint ar na rónta, in Inbhir Scéine.
Céad míle fáilte

Bhí mé ag féachaint ar na róin agus ag smaoineamh an bhfuil rud éigin, rud éigin, ceangal éigin, yeah, mar na daoine eile tar éis, tar éis tríocha minút ag féachaint ar na róin tá siad ag féachaint lorg céad rud eile ach mise. B'fhearr liom
ag féachaint ar an lá. Ar an lá go léir. I know. Yeah, yeah, so níl a fhios agam. Tá sé go hálainn. Tá an-chuid scéalta mar gheall ar rónta sa bhéaloideas agus ag na seandaoine. Ag na seandaoine go léir, yeah, an rón agus ceapann siad má bhfuil duine ag iascaireacht nó bádóireacht b'fhéidir go bhfuil sé caillte. san fharraige go dtéann siad ar ais mar rón. mar rón. mar rón, yeah. Tá scéal go leor. agus tá go leor ceol agus agus songs agus Sea. poetry agus gach aon rud. bunaithe air sin. ar na sin. Tá sé ana tábhachtach chun caomhnú an an nádúir Sea. you know, le haghaidh na daoine atá ag teacht arís. Inár ndiaidh, ceapaim. inár ndiaidh. Tá sé sin. Tá go leor rudaí eile, na coillte, na cnoic, na héin, na gainéid ag teacht isteach agus ag dul isteach san uisce agus, ó, tá sé go, tá go leor rud. Agus is cuid den obair sin tusa. Is ea, sin é, ok, tá airgead le déanamh ach ní bheidh mé ag déanamh an obair seo nach raibh an-suimiúil agam ins an nature agus ins an environment, an paradise atá anseo.

Seo é an áit ina bhfuil clú agus cáil ar mhuintir Chathasaigh ó thaobh rámhaíochta dhe, dornálaíocht agus iomrascáil. B'iad san na laochra a bhí ann blianta ó shin. agus tá a shliocht fós ag gabháilt don rámhaíocht. Ar eagla go mbeidís de faire orm, caithfidh mé bheith ag féachaint go maith. B'fhéidir go mbeidís ar an droichead thuas, féachaint ar an fear ag teacht.

Bhí an-aithne agam air, bhíos ag múineadh anseo san scoil agus is minic a bhí rang a sé á múineadh agam agus is minic a tháinig sé isteach chun an seomra ranga, chun labhairt leis na lads, yeah, agus bhaineadar an-thaitneamh go deo as. Is cuimhin liom maidin Luain amháin, bhí sórt tension sa seomra ranga idir mé féin agus cuid des na lads, you know, bhí bligeardaíocht ar siúl agus nuair a tháinig Steve chun an doras, Bhuel d'imigh gach aon rud agus bhí sé ag caint leis na lads agus dúirt sé leo faoin Killarney Flip, sin ceann des na moves a bhí aige you know, rug sé greim ar ar an duine eile agus chaith sé thar a ghualainn mar sin agus chasadh sé timpeall agus choimeád sé a ghualainn chun an talamh agus bhí sé ag rá an Killarney Flip, chuir lad amháin suas a lámh, leaid óg, bligeárd ceart agus dúirt sé excuse me Mister Casey, Would you show us the Killarney flip agus chuir sé an mhéar chugamsa like you know agus rug Steve greim orm agus níor lean sé ar aghaidh leis an Killarney flip you know ach is cuimhin liom go maith é, laoch ana mhór ar fad. So cosúil leat fhéinig chuadar go Meiriceá, caitheann tusa tamall i Meiriceá? Chuas sall go Meiriceá agus d'fhanas ann ar feadh sé bliana, níor thánas ar ais chun na múinteoireachta arís i ndiaidh sin. As sin Ansan fuaireas an smaoineamh, má tá an iomad sin suime thall, bheadh i bhfad níos mó suime acu agus dá mbeinn in ann iad a thabhairt anso, a mhealladh anso, go díreach chun an mbaile seo, seo áit iargúlta, bíonn an-deacracht againn anseo, cuairteoirí a coimeád anseo. Tagann siad tríd an mbaile seo, agus imíonn siad go Cill Airne agus áiteanna eile. Bhuel, dheineas iarracht iad a mhealladh agus iad a coimeád anseo trí scéalaíocht, baint móna, siúlóidí, oíche sa phub agus a leithéid agus tá sé sin ar siúl agam le fada le daoine fásta ach, Le blianta beaga anuas, bhuel, timpeall le deich bliana anuas, táim ag mealladh na daoine óga anseo anois agus an rud céanna ar scála eile, you know, na seanscéaltaí ann. Agus téann siad, baineann siad sásamh as an bportach chomh maith, téann siad? Baineann, yeah. Agus ar maidin anois, bhíodar amuigh ag siúlóid faoin dtuath. Now, dá dtógfá dream ó Ard Mhacha faoin tuath, bheadh siad bored stiff mar a déarfá ach an dream seo, Tugaim ainmneacha na bplandaí dóibh, cúpla desna crainn, beagáinín staire. Tógfaidh tú geaing díobh amach go dtí an portach ar ball b'fhéidir go leanfaidh sibh amach ann? Beidh an-fháilte ann, yeah. Go raibh míle maith agat, sea. Ba bhreá liom iad a fheiscint, sea. Maith an t-aghaidh!
Maith an t-aghaidh! Tosaigh ag cur na cosa ansin. Tá cabhair ag teastáil uainn. Tá fáilte romhat go dtí an áit seo. Go raibh míle maith agat.
Tá an-chuid ar siúl anseo idir na daoine óga agus an glór amuigh ar an mbóthar. Tá, tá an-fhothram ar siúl ach tá dream iontach óg ó Mheiriceá anseo, dream ó Connecticut, slua mór agus tá siad ag cabhrú linn an mhóin a shábháilt.

Sin é anois é. Dhéanfainn é sin le m'athair nuair a bhíos níos óige. Agus bhí lá sa phortach, bheadh comhluadar againn ann, bheadh daoine ag caint, ag ól tae, agus tá cuimhní i gcónaí ag éinne a bhí ar an bportach ar na laethanta san. Bhí an-chuid oibre ann agus bhímis ag gearán an t-am ar fad.

Nuair ná bíonn fios na háite agat, is é fear an phoist fear an eolais. Dia dhuit. Is maith thú. Táim go breá, a bhuí le Dia. Tá Síle fillte ar a fód dúchais le cúpla bliain anuas agus í anois i mbun taighde ar shaol shóisialta muintir na háite, go mórmhór na fir. Tá scéal aici fé bhean eisceachtúil a tháinig chun na dúthaí seo blianta ó shin agus a d'aistrigh ó bheith ina huasal dár teideal Miss Albinia Brodrick go dtí Gobnait Ní Bhruadair. Agus bhí ainm nua aici nuair a tháinig sí i dtír. Bhuel, nílim cinnte an raibh sí ag dul isteach, an raibh a hainm aistrithe nuair a chuaigh sí isteach ach. cinnte tar éis teacht amach, is Gobnait Ní Bhruadair. Gobnait Ní Bhruadair, sea. Sea, bhí sí ag síniú na bileoga agus rudaí mar sin. Sea. Sea. Agus is dócha gur tháinig sí i dtosach an fichiú haois, naoi déag 's a haon nó rud éigin mar sin. Ó Shasana. Sea.
Agus Sea. ceapaim go raibh sí ins na daicheadaí nuair a Sea. tháinig, go luath sna daicheadaí. Agus bhí sí oilte mar bhanaltra. Ó, sea. ceapaim, agus thóg sí an óspidéal anseo, sea, ar dtúis, agus bhí daoine ó Corcaigh na bhun an tógáil, agus duine saghas údarásach, is dócha, a bhí i nGobnait.
Agus bhunaigh sí comharchumann ina dhiaidh sin? Do bhunaigh sí, agus thosnaigh sí ag ceannach earraí i gCorcaigh agus iad a thabhairt isteach go dtí an cé thíos ansan, Tá cé tá cé West Cove thíos ansan Sea.
agus em d'éirigh go maith léi ag déanamh san eh mar bhí sí ag díol na hearraí leis na daoine áitiúil ar phraghas an-réasúnta i gcomparáid leis na siopaí ach chuir na siopadóirí mór i gCathair Saibhín ina coinne agus em dúradar leis na báid ná rabhadar sásta bheith ag déanamh gnó leothu má rabhadar sásta teacht isteach go dtí áit bheag agus déileáil leis an bhean seo. So bhí an baghcat ar siúl agus chuir sé sin deireadh le an trácht mór. Ach mar sin féin, lean sí ar aghaidh ag déanamh rudaí Théadh sé ag rothaíocht go dtí Cathair Saibhín ag díol bileoga beag, bheadh sé ar nós An Phoblacht an lá inniu ach ní bileog amháin ar phingin an ceann agus. So bhí sí gníomhach i gcónaí ar son comharchumann agus. Is dócha, agus neamhspleáchas. Is dócha go raibh sí ag déanamh iarracht mór na daoine timpeall a spreagadh rudaí a dhéanamh dóibh féin. Mhair sí go dtí 1955 agus bhíodh sí ag bailiú na daoine go luath sna ficheadaí ag capall agus cairt agus iad a thógadh sí iad go dtí an dochtúir. Bhí sí céad bliain roimh a ham.
Sea sin. Táim ar tí chun chun farraige arís ach táim ana-shásta gur bhuaileas le Síle Ní Shúilleabháin, bean siúlach scéalach, a d'eachtraigh dom scéal Ghobnait Ní Bhruadair. Bhí fís ag Gobnait cabhair a thabhairt dos na daoine timpeall na háite, smacht a bheith acu ar a saol le óspidéal agus comharchumann a bhunú agus den bhfís sin níl rian fágtha anois ach na fotharaigh i gCuan an Chaisleáin. Táim tagtha isteach i gcuan álainn chónaí Uí Chonaill, Doire Fhionáin, áit a bhfuil Joe Cardan i mbun oiliúint a chur ar dhaoine óga in imeachtaí ar an bhfarraige.

bhí an-spraoi againn. Cad iad na rudaí a dheineann sibh? Tá windsurfing againn, tá báid seoil againn chomh maith, bíonn cleachtaí seoltóireachta ar siúl. Tá báid againn chun sciáil uisce a dhéanamh agus bíonn kayaking ar siúl againn nach mór gach aon lá i rith an tsamhraidh. An mbíonn? Bíonn. Ba bhreá liom triail a bhaint as an kayaking, dheineas beagán de cheana ach just chun treoir cheart a fháil. An-mhaith, d'fhéadfaimis píosa a dhéanamh, gan amhras.
An-mhaith. Glaonn siad canoe as Béarla orthu san ar an naomhóg. Ó yeah? Sea.
So. An-mhaith. Canoe difriúil é seo. Canoe difriúil is ea é gan dabht. Ní rabhas riamh in ceann do bheirt so cad é an, cad a dhéanfaidh mé nó? Tá sé éasca go leor, nach mór an, gan, nach mór mar an gcéanna is dócha. Suífidh tusa chun tosaigh. Sea. Agus suífidh mise chun deiridh agus leanfaidh mise tusa. Táimid amach ar Oileán na Mainistreach. Oileán na Mainistreacha, bhí sé mar chuid de talún muintir Uí Chonaill fadó fadó ach tá sé ag an Stát anois. Dónall Ó Conaill, sin é. Dónall Ó Conaill.
Ceart, yeah. San áit seo anseo, is dócha go rabhadar, go mbeadh stuif i bhfolach acu. Bhí, bhí aithne acu ar an dúthaigh ar fad timpeall ar an bhfarraige, na hoileáin agus gach rud. Tá. Bhí, bhí. Scairbh amach ansan agus. Gan amhras, tá cúpla pluais timpeall na háite seo agus d'fhéadfadh rudaí a chur i bhfolach istigh ansan agus b'fhéidir go raibh sé, níl sé chomh mór san ach d'fhéadfadh rudaí a chur i bhfolach istigh ann gan amhras agus bhíodh na báid ag teacht isteach anso go dtí an bá, go dtí an bá agus ní bheadh a fhios ag éinne go rabhadar istigh anso mar ní, ní iontach an méid údaráisí a bhí timpeall na háite seo an tráth san is dóigh liom. Agus d'fhéadfaidís dul as radharc is dócha istigh idir na hoileáin agus áiteanna. Tá cuid mhaith ann chun é sin a dhéanamh, gan dabht. Sea.
Sea. Bhíos ag cuimhneamh ar an tslí isteach anseo go bhfuil, níl saibhreas talún timpeall na háite anseo agus conas gur éirigh leis oideachas agus gach rud a fháil nó? Dónall féin, is dócha. Sea. Bhuel, bhí cúrsaí smugailéireachta ar siúl ag muintir Uí Chonaill le blianta, blianta fada fós. Nuair, sar a raibh Dónall Ó Conaill ann in aon chor, bhíodar. Ag teacht isteach anso go Doire Fhíonáin le bád ón Fhrainc agus ón Spáinn agus ó na Caitlicigh eile a bhí san Eoraip agus thógadar gach aon rud isteach anso is dócha agus bhí daoine ag dul amach agus bhíodar ag fáil oideachais san Eoraip agus mar sin de so tá sé an-suimiúil. So tá sé bunaithe ar smugailéireacht d'fhéadfá a rá? Agus gach aon rud bunaithe ar an bhfarraige, yeah, agus sin é an tslí is dócha go bhfuair muintir Uí Chonaill a gcuid saibhreas ón smugailéireacht agus mar sin. Leanfaimid ar aghaidh mar sin? Ar, déanfaimid. Faire againn.
Sea. Go hálainn, bhuel, caithimis súil thapaidh ar chúrsaí aimsire anois sula dtosnóidh scéal William Cody, nó Buffalo Bill mar a ghlaotaí air. Agus i ndiaidh an Western, beidh an fear draíochta cáiliúil Dynamo ag caint le Hector san UK ar a deich chun a haon déag, agus ní fios cén cleas